Ndikamati m'boma ndikubwereza nthawi zonse siku ndi siku, wina afune zimunyase zisamunyase ikakati ndakatulo, m'boma muli anthu akuba. Alimo. Chofunika pakali panopo tikufuna m'boma musamakhale anthu akuba anthu tikati fetereza kaguleni fetereza fetereza akagule ku kampani ya fetereza anthu akagula chimanga chikapeze anthu osati tikabwera pano basi zuzu zuzu kumangolembedwa mayina ndiye akumandiopseza eh, iweyo ukupanga zimenezozo eh, kulemba kankhani eh, ameneyi wogwiririra kulemba kankhani waba ndalama ku unduna wakutiwakuti eh, olo alembe olo alembe kuti ndaba tala olo alembe kuti ndaba msewu pena pake ndakautsa kunyumba kwanga olo alembe kuti ndikuba ma filling station olo alembe kuti ndaba parliament china chilichonse alembe ine sindingaope chifukwa ndikunena chilungamo abale anga ndikukuwuzani ineyo Mukangoyerekeza kuvota mosakhala bwino mulira zaka 5 mulira zaka 5 mukandivotera ineyo mukandivotera nokha muzakhala phe muzati muzaona anthu amene azamangidwe muzaona anthu amene azalandidwe katundu muzaona anthu amene azathawe mziko muno pakali pano chimene akundidera ineyo they know I'm serious akanadziwa kuti Michael Usi wapocheza apapa analibe nayo ntchito analibe nayo ntchito koma ali nayo ntchito kundisaka kundinena zambirimbiri ku akudziwa kuti pa 16 pano mukangondivotera ineyo mulungu wakumwamba tikunena kuti amen inuyo Muzaona zimene simunaone. Dzikoli ndi lolemera. Migodi akubwera anthu akunja ndalama zambiri angotenga akuluakulu nkugawana. Kukuuzani tipanga chakuti osachitika. Kunama kunama anthu osamvera president. Ine ndimanena kuti president akalankhula chinthu chimveredwe. Ine kunena kuti tipange ichi osamvera yathapo yathapo moya moya khala phe moya akhale phe zili pano akuluakulu inu mukakhala mmaona ana anu akuthamangathamanga mmakhala ndi mtima kuti ndikanakhala ndi ndalama mwana wanga ndikanampangira chakuti ndikanakhala ndi ndalama akazi anga ndikanawapangira chakuti zimenezijazo zikanakhala zotheka kukanakhala kuti mboma sitimaba mboma timapita kuchita nthawi yabwino mboma Timagwira ntchito zimene tikuti tigwirire Amalawi. Anthu ena akumwalira nthawi yawo isanakwane, ena akusuta chamba asakuchifuna chifukwa cha umphawi. Ndiye ndikukupemphani nonse kuno ku Chiradzulu pa Yasini kunena kuti tsiku limenelo osavota chifukwa cha nsalu, osavota chifukwa cha tisheti, osavota chifukwa cha ndalama, mukavote Chifukwa cha chikumbumtima chanu, ine ndatuluka m'mene momo. Ndili m'boma, ndikuyenda pandekha, a president paokha alipo tiana tina timangoti hi hi hi hi ngati ine saizi yanga si inu iyayi, saizi yanga ndi abwana anuwo. Ndiye ngati mufuna kuti zo- zotola nazo muzitolana ndi saizi yanu ili apa saizi yanu, ine ndikulimbana ndi bwana anuwo. Timatha kukangana akuluakulu pa apa pa level apa kukangana pa zinthu za ndale koma zina za boma timayitanizana ndikumalankhulana koma akanganya ang'ono ang'ono si saizi yawo ineyo ati kundiopyeza eh chikumanga eh chikumanga kumamanga munthu salakwa ndiye ndimawauza kuti bwerani mundimange kaunyolo wa mphuno bwerani Amalawi Pafikapa palibe kunyengelela, pafikapa palibe kunyengelela. Kuswa njoka ndi kuswa njoka basi, anthu apume. Ndikamalankhula chonchi sikuti ndikukwiya za ineyo, koma umaona munthu lero ndaona mayi ena ake uku akukwawa ulendo wautali akazandione mayi wokalamba wosayenda wosauka. Now I am saying ineyo ndikupita kuchako Ifeyo tikuyendera magalimoto tikulandila ndalama tikuba ndalama za anthu osauka ngati awawa amwalire mulungu akati chani muziganizire nokha osamatipasa ulemu tili anthu osachita bwino perekani ulemu kwa amene mumpasa ulemu osamakuti bwana omwewo bwana omwewo akutibera ineyo mene ndikulankhula chonchi ena iyi koma alibe mantha iye saopa chimene chisakuoperacho ukamanena zoona zenizeni sumaopa ndikuti iweyo ukamachoka mthengo kuthawa kuthawa mkango anthu abwera nde kuti iyayi usanene kuti mkango unene kuti ukuthawa mphaka ungasinthe unganene kuti ayi andiopseza ndikuthawa mphaka ukuthawa mkango ayi umphawi ndi chinthu choopsa umphawi umapusisa umphawi umapangisa munthu kukhala ngati si munthu umphawi umakupangisa kuyimba nyimbo zimene sufuna kuyimba umayimbira anthu amene sufuna kuwayimbira umapezeka kumalo osayenera kupezeka umapembeza anthu osayenera kupembezedwa chifukwa cha umphawi muzidya zanu muzingoopa mulungu wakumwamba asakunamizani munthu ndifuna mubwereze kuyendesa boma nenaniso kuyendesa boma kuyendesa boma ndikosavuta ukapitizako chimozi ukapitizako chimozi kuyendesa boma ndikosavuta magufuli wa ku tanzania Malemu anatisonyeza anatisonyeza tonse atangolowa m'boma amangoyenda wabwera kuntchito nthawi yanji iweyo ayi ndabwera 9 o'clock yatha inu mukumanga mulatho mwatenga zaka zingati o zitatu chifukwa yatha iwe katundu wamutenga kuti iyayi kumulanda anthu amapanga mantha koma dziko la malawi m'boma anthu sakuopa akuba akungoba aulesi akungopanga ulesi dziko likungopita 2022 ndinauza ine a president ali apa mboni ndi anthu clip ilipo bwana mboma muli anthu opwetekesa mtima tiyeni tiyambe kuammanga zonse tikuona ife lerosi 2022 ndikanaveredwa zambiri zikanalibepo koma lero mafuta anthu palaini mafuta palaini chimanga palaini fetereza pa laini, kokavota pa laini, chilichonse pa laini. Kodi dziko likapitirira kukhala mmene lililimu zaka 5 zikubwerazo, mukhala anthu mukhala anthu dziko likapitirira mmene lilimu Zaka 5 zikubwerazo mukhala anthu? Magalimoto mukwera? Buledi apitapoyo mukamugule? Mtengo ukungotani? Mtengo ukungokwera? Buledi yake uyo apangidwa kutiko ku Malawi konkuno. Shuga makampani atatu kale a kamuzu kampani inali imodzi ya ku Nchalo koma shuga amakwana dziko lonse mtengo wabwino lero makampani angati atatu kupanga shuga shuga ikumasowa mtengo wake wokwera zikuyenda ndiye ndifuna ndiyankhe mafunso ena kumakonda kufunsa iweyo ndi vice president uli mboma momwemo ndiye zikukhala bwanji ndiye ndikunena kuti inu ngati munthu munthu nyumbamo sunalowemo zoti muli udzudzu ungadziwe Ah. iweyo sunaponde madzi unganyowe amene walowa mtchengo ndi amene minga imamtani kodi imamulasa ndiye amafuula yandilasa minga unali mthengo ndiye wina waja pakopaje phee sinakulase yakulasa ndiwe iyayi